ndị igbo ndewonu ndị niile asụsụ igbo na-amasị ndewonu abịakwala m ọzọ taa ezigbo obi ụtọ na-eme m maka na ndị igbo etetele n'ụra mara na ha ga-elezi asụsụ Igbo anya some people have predicted that Igbo language may die in the next 20 something to 50 years because of total neglect on the promotion of that language. asụsụ Igbo
agaghị anwụ
ndị a bụghị amụma

E F G GB GH H I Ị A B CH D kụziere m Igbo. Ndị nne na nna unu wụ ndị mbụ ga-asị asụsụ Igbo dị ndụ ma ọ bụ asụsụ Igbo nwụọ. Bidonụ na nwata kụziwerenụ ụmụ unu asụsụ Igbo. Kụziwere ha asụsụ Igbo. Ọ bụghị naanị ịkụziri ha bịa gawa asịghị na ọ bụ ihe ọjọọ ụmụaka anyị ịgụ akwụkwọ mụtakwa asụsụ mba ndị ọzọ dị iche iche ihe ọjọọ anyị kwesịrị ịkatọ bụ na ụmụ anyị ụmụ afọ igbo na-asụcha sụpịrị sụpịrị sụpịrị na asụsụ bekee sụọkwa na asụsụ mba ndị ọzọ dị iche iche sụkarịa nnụnụ a na-akpọ iche mana ha amaghị otu mkpụrụ a ha amaghị otu mkpụrụ a n'asụsụ igbo gụọrọnụ m abcd

e f g h
biko gụtụrụnụ m abd igbo biko ngwakwanụ gụtụkwaranụ m abcd nke english abcd efg hijk ngwa kwụsị kwụsị kwụsị kwụsị nwa gị ọ nọ n'afọ ole

Chidebe gụọ abịchịdị nke Igbo gụọ ọ maghị ya mgbe na anyị ga-ejisi ike kụziekwere eke Igbo gụtụrụ anyị abịdị Igbo praịmarị
ngwa gụọ anyị ka anyị lee agbechede ifikidede kikọdịdịsị ọbụla
ngwa gụtụnụ ya ka obi dị anyị a b c d e f g h i j k l m n o p gụtụrụnụ m abd igbo dịka unu si gụọ ya oge ị na-aga ụlọ akwụkwọ praịmarị ewo ọ dị n'anya ee kama ka m Gbalịtụwa- gbalịa gbalịa biko ọ ka ike m ha
a b d e f
Eh? nepa werela ọkụ biko gụtụrụnụ m abcd ya dịka unu sikwere gụọ ya oge nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị

ụgbọ anyị ọ na-aga n'ihu ka ọ na-ala azụ ndị Igbo ka anyị chetụkwanụ n'echiche maka asụsụ anyị ahụ akaghị na-egbu okenye aka egeghị na-egbu nwata kwuoduru ụmụ ụnụ ihe ndị a ọ ga-afọkwanụ na ha hapụrụ na ha agaghị asụ Igbo kụziere ha mgbe ha dị na nwata ntụta nnụnụ wụ n'ụzọ emee ngwa ngwa emeghara ọdachi unu biko kụzierenụ ụmụaka mgbe unu nwere ike mgbe unu dị ndụ n'ihi na ụwa wụ ọsọ mkpịsị it is a relay race ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ mkpịsị gị ejide na ị gaghị enye ya nwa gị oge a chọchara gị ma ndụ gị gafee n'ụwa kedu ihe ụmụaka gị ga-enye ndị na-abịa ha n'azụ ọ ya mere anyị ji na-ebe na-eti biko unu ekwela asụsụ Igbo nwụọ lekwenụ ụmụ unu ọ wụ ndị kacha mkpa ama m na ndị m na-ebesara akwa wụ ndị nwere ike ime ka asụsụ Igbo dị ndụ unu ekwele ka mkpu anyị na-eti ka ọ wụrụ ihe lara n'iyi ihe furu n'efu kụzierenụ ụmụ unu asụsụ Igbo ndị eze ndị nọ n'ọrụ gọọmenti ebe a na ahazi ịmụta akwụkwọ ministry of education ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche ma nke ndị gọọmenti ma nke ndị private so please catch them young teach the children when they are young and when they grow they will not depart from it your children are the next generation of Igbo speaking people you are going to leave behind when you are gone. Bikonụ, kụzierenụ ụmụ ụnụ asụsụ Igbo rijuru afọ, ilu Igbo, akpaala okwu. Lekwenụ akwụkwọ a ọ ga-enyere ụnụ aka. Ilu Igbo ndị Igbo na-asị ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu Proverbs are the palm oil with which words are eaten. There are also what we call idioms. Idioms wụ ihe a na-akpọ akpaala okwu akpaala okwu or idioms are similar to proverbs in fact there's a very thin dividing line Between idioms and proverbs. Mmadụ tụọ ilu ebe ụmụaka anyị nọ taa ha agaghị aghọta ihe a na-ekwu ilu Igbo gị tụọrịa nwatakịrị taa ọ baghị ihe a tụrụ ya n'ilu o nwere ka ọ dị gị gwa nwa gị nwa m gbe ji n'ụkwụ elewe anya n'ụkwụ elee ebe ji nọkwana elee ebe ji ama na a sị ya were nwayọọ ejila ike eje o nwere ike gị sị nwa gị agwọ nọ na akịrịka oche abịa ya mali olele kedu ebe agwọ nọ kedu ebe agwọ nọ amaghị na ihe a na-agwa ya wụ o nwere ihe ike chọrọ imene o nwere ihe ọjọọ chọrọ imene lekwa anya e nwere ike ịsị gị lela arịrị ya na etu kedukwana arịrị ebe arịrị nọ si na ike kụziere na ụmụ anyị ilu na akpaala okwu mgbe ha dị na nwata ide edemede ma ọ bụ ikwu ekwumekwu n'asụsụ Igbo na-ara ụmụaka anyị ahụ nsupe ma ọ bụ agụmagụ n'asụsụ Igbo na-eyi ụmụaka anyị egwu ebe ha ga-arachapụ ihe ndị a niile dịka ofe nsara dịka ofe Owere ma a sụọ ya n'asụsụ bekee ndị Igbo ibe m biko ọ bụrụ na anyị hapụ ịkụnye ume ndụ n'ime asụsụ Igbo taa a ga-achọ asụsụ Igbo achọ na Naịjirịa na n'elu ụwa niile na ọgbọ nke dị n'ihu tụfịakwa Chukwu biko ekwela ihe ọjọọ unu lela arịrị agwọ nọ na nkịrịka ụmụaka anyị ejile ntakịrị ntakịrị hapụ asụsụ Igbo malite sụwa asụsụ bekee na asụsụ mba ndị ọzọ na-eleghị anya n'azụ ọtụtụ ụmụaka anyị taa na-eji asụsụ bekee zaghachi ajụjụ ọbụla a jụrụ ha na asụsụ Igbo kedu aha gị gịnị

He's resting. A sị gị kedu ihe ọ na-eme ka ị sị he's resting. Ndị okenye unu lebara asụsụ Igbo anyị anya taa mana ihe a ga-eme kwesịrị ime maka mgbe dị n'ihu anyị hapụ idozi ụmụaka anyị olu banyere asụsụ Igbo taa kedu onye ga-ahazi asụsụ Igbo ma ọ bụ bulite ya elu n'oge dị n'ihu mgbe anyị na-anọkwaghị ya ka anyị malite n'oge chọọ nwa ewu ojii mgbe chi na-ejibeghị Chineke gọziri ndị Igbo mee ka asụsụ anyị bụrụ otu n'ime asụsụ atọ a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ na Naịjirịa taa bido na klaasị praịmarị ruo n'ogo mahadum kedu onye Igbo ọ ga-amasị ma e wepụ ọnọdụ a dị elu e nyere asụsụ Igbo na Naịjirịa na mgbe dị n'ihu kedu nwa afọ Igbo ọ ga-amasị ma e wepụ asụsụ Igbo na ule WASC nke unu na-akpọ West African School Certificate Examination site na nleghara anya anyị leghara asụsụ Igbo ma a kwụsị ịkụzi asụsụ Igbo ihere ga-emegbu anyị ọkọ iku ga-akọ anyị ka m kwuo ya ọzọ na anyị kwesịrị iji ehihie chọwa nwa ewu ojii mgbe chi na-ejibeghị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ka anyị hapụ ịnọ na mmiri ncha abanye anyị n'anya leenụ akwụkwọ a zụrụ ya nụ werenụ mụta ilu Igbo werekwa ya nụ mụta kpaala okwu ilu Igbo dị n'ime ya dị narị ise nke ọbụla edepụtara atụgharịrị ya n'asụsụ bekee ka o kwe gị ịghọta otu ndị Igbo si ekwu ya nyekwe nkọwa otu a na-esi etinye ilu Igbo ndị a ma ọ bụ ekwumekwu ndị a n'okwu a na-ekwu n'asụsụ Igbo etinyekwere gwam gwam gwam anọcha ebe ahụ etinyekwere okwu ntabi ire tongue twisters ihe dịka papa papa Peter patara papa papa patara papa papa Peter patara pọpọ panye papa Paul gị na-ekwu ya ngwa ngwa ngwa ngwa ị ga-ebido tabiwe ire gị akwụkwọ a ọ ga-abara unu uru biko chọọ ya na ebe a na-ere ya zụrụ ya ọ dịghị oke ọnụ mana ọwụ iji kwalite asụsụ Igbo ka ọ bụrụ asụsụ dị ndụ na-eto eto ga-abịa n'asụsụ anyị kwa na ejiri mara amara Igbo na-ala azụ tụfịakwa ọwụ ihe ọjọọ ihe o ji ala azụ wụ gịnị ọwụ oke bekee bekee ndị Igbo anyị sụgha nne na nna sụgha onye chọrọ ije njem gị la ya kwuo ya sị aya na-eje travel ana m eje travel ihe ọwụdị nkiri igbo ka ọwụ bekee nne na nna sụrụkwala n'igbo igbo mara mma igbo dịka okwu ndị juu ilulu nịanụ akụkọ nịanụ gị wụrụ onye igbo gị na onye igbo na-asụ gị sụọ ya n'okwu igbo onye bekee agaghị ịghọta imeghe mana ugbu ọ gawa onye igbo na-asụ ya etinye bekee ya etinye eke ya etinye eke ọ dịkwa ịgba izu dịrị anyị n'etiti ndị igbo ana m asị gị na ndị ọ masịrị na ibifụta akwụkwọ dị otu chukwu gọzie gị ka ndị ọchịchị obodo ndị ọchịchị gọọmenti na school ka ha bịa were akwụkwọ a ha bịa were ya ọ ka ga-adị tọmụtọ dị ahụ a ebire nyeme nkụzi n'Igbo ihe mmadụ jiri lebara anya abụghị nke ya asụsụ Igbo bụ asụsụ Chineke nyere anyị ọ bụ asụsụ ndị dị ndụ bụrụkwa asụsụ na-eto eto ya mere anyị agaghị echere ka ndị bekee na mba ndị ọzọ bịa haziere anyị asụsụ anyị onye hapụ ịracha ọnụ ya ụgụrụ ga-aracharị ọnụ ya ndị Igbo unu ejikwele maka maazị ọgbalụ na-anọkwaghị ya taa were hapụ asụsụ Igbo dịka atụrụ na-enweghị onye nche anya pịa iku anya amalite lewe ihe anya gara ele ndị nne na nna unu kwesịrị ịmalite mgbe ụmụaka unu dị na nwata sụwara ha asụsụ Igbo orijuru afọ ha tolite na ha agaghị echefu asụsụ Igbo ndị eze ọdịnala ndị echiri echichi ndị ụka okpukperechi dị iche iche ndị mahadum na ndị na-akụzi asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti ndị ụlọ ọrụ redio na telivishọn ụmụafọ Igbo ndị nọ n'obodo dị iche iche n'akụkụ ụwa niile ọha na eze unu anụla okwu niile a gwara anyị taa ka anyị bido tinyewe ihe ndị a niile n'ọrụ na-atụfughị oge ọbụla biko nụ ndị niile asụsụ Igbo na-amasị onye ike kwere nwere mmasị ya gaa mahadum gaa mụta ka esi ahazi asụsụ Igbo kụziekwe n'ebe ọ dị mma jisienụ ike ọ ga-adịrị anyị na mma asụsụ Igbo dịkwanụ ụtọ asụsụ Igbo ga-adị aladala m ne aladala m ne coronavirus nyewe anyị nsogbu ndewonụ